ee igbo bụ igbo ekenekwa m unu ọzọ ịma a sịrị m ekwughị ekwu mere ọnụ e were some of our people nọ nke ikpeazụ a now ife ha na-emezi bụ onye mejọọ fa fa eme gịnị fa ga-atụ onye ahụ na arụsị na nzuzo without ịgwa that person and ọ bụrọ ya ka e si atụ na arụsị e were some people some some of our brothers m fụrụ na-asị that na onye arụsị gburu na ọbara ya dị n'isi onye ahụ ife a bụ asị and all dead in arrival arụsị were ka o si akpa agwa mgbe gboo gboo anyị ewerọ dịka polisi anyị ewerọ dịka lọya n'ala Igbo ife anyị were bụ arụsị and arụsị ahụ na-aga ije ọbụla e ziri ya ejirọ ego atụ mmadụ na arụsị mgbe gboo gboo ọ ala mejọọ gị ọ mmadụ mejọọ gị ọ ị chọ ịzọrọ mmadụ ala ya ma ọ distance ị gagara arụsị arụsị egbuo gị ọ bụrụzi nke ikpeazụ a e wepụtara polisi na lọya sorry sorry sorry akarịzie onye mebie ihe gị na ya kwekọtara ọ sị gị sorry and sorry ahụ ọ ga-eweghachite ihe ahụ i mebiri gị na onye ahụ kwekọtara that is why I don't believe in sorry I believe in action once you disobey that mụ na gị abụọ kwekọtara ị taa afụfụ so ya without telling me sorry because sorry na-agwa m aga eweghachite ife afụ i mebiri emebi and sorry ụwa ejirọ sorry aga ụwa ji law ụwa ji action aga once ị gara na the world asị gị na ị ga-agba 25 kilomita speed ị gbafee that 25 km speed i werọ ihe ị ga-asị sọ ị ga-asị gọọmenti sorry ihe ị ga-asị gọọmenti wụ gọọmenti will give you the action na-eso that ihe ahụ ị dara iwu ya ọ bụ ya ka arụsị ji arụ otu a ka arụsị anyị ji arụ ọrụ n'ala Igbo mmadụ mejọọ gị ị tụọ ya na arụsị arụsị ejere gị okwu wee nata ị wee gaa kenee ya na nke o mere and arụsị adịghị egbu onye aka dị ọcha arụsị adịghị egbu onye aka dị ọcha and gụwa kwa na-aga ịtụ mmadụ na arụsị marakwa amara ka aka gị ọ dịkwa ọcha before gị na-aga atụ mmadụ na arụsị because ị nwere ike tụọ mmadụ na arụsị arụsị hapụzi onye onye ị tụrụ ya wee bịa gbuo gụwa to show that na aka gị adịghịkwa ọcha gụwa wee wetara ikpe ahụ n'aka arụsị arụsị na-aga thoroughly investigation before ya egbuo onye ị sịrị ya gaa gbuo arụsị adịghị egbu anyhow and before gị gaa ịtụ mmadụ na arụsị mara amara na ị ga-agwa that person na ị na-aga ịtụ ya na arụsị because onye ọbụla arụsị gburu a na-eni ya na be na be be onye ahụ a na-egbupụ ya n'oke ọfịa wee nie ya because i nie ya n'ala ebe ahụ ọ ga-ebido gbuchaa ma ndị ahụ niile nọ na famili ahụ and enwere ka arụsị si egbu arụsị nwere ike ọ bata na famili gị onye ị tụrụ arụsị abụrọ onye arụsị ga-ebu ụzọ gbuo o nwere ike ọ gaa gbugonu onye ahụ fụrụ ya o- onye ahụ that person fụrụ n'anya too much o were ike ọ wụrụgonu mma ya ma ọ wụrụ brother ya ma ọ wụrụ eh, nwanne ya nwoke ma ọ wụrụ elder brother ya ma ọ wụrụ first daughter ya ọ ya mere ị ga-eji adị very very careful na ịga ịtụ mmadụ na arụsị arụsị ọ dịkwa mma yes ọ ya igbo ji akpa ike na mgbe gboo gboo anyị ka jikwa akpa ike na nke ikpeazụ a cos na ọ nke anyị were anyị ewerọ ihe dịka polisi anyị ewerọ ihe dịka lọya mgbe gboo gboo and ọ arụsị anyị ka anyị were ala ndị nna nna anyị ha ji bie ndụ ha biri ọfụma ọfụma without any discrimination without any ekworo na anya ọjọọ wee na mmụọ nke ikpe anyị abịazie na nke ikpeazụ a wee butezi ife a na-akpọ lọya and the police wee tụpụzie our arọbinagụ anyị before gị ịtụ mmadụ na arụsị make sure na gịwa dị 100% pure that na onye ahụ ị na-aga ịtụ n'arụsị na ewerọ otu i si mejọ and na ewerọ otu i si mejọkwa mmadụ ọzọ ị na before gị gị were onye a tụọ n'arụsị ọ dị very very important before gị gị ịtụ mmadụ n'arụsị na-ene onwe gị ọfụma ọfụma ewere otu arụsị si egbu arụsị adịghị egbu otu i si tụọ ya ya maka ndị a na-ewere ego ndị mmadụ a gị na mmadụ mekọ business i rie ego ya onye a dịkwa ready ga-atụ gị na arụsị o bidogoro gbuwego na your family o gbuchapụ your family ọ bịazie bịa were gịwa otu a ka arụsị si egbu before gị ịtụ mmadụ na arụsị gwuo ya agwa na ị na-aga ịtụ ya na arụsị gwuo ya agwa na ị na-aga ịtụ ya na arụsị ka o buru eburu n'obi gwakwa family ya agwa ka family ya mara ọ bụrụ na nke ha ga-aga ịgọrọ isi ha ha agọrọ isi ha only place ị ga-eji agbanarị onwe gị bụ na ị fụ ebe a na-eme mmadụ ife ọjọọ tinye aka gị enu sị na aka gị esorokwa n'ife ahụ ya na-eme because ewekwere ka ala igbo nna nna anyị ha na arụsị anyị na arọbinagụ anyị si arụ ọrụ mgbe gboo gboo anyị ka jikwa ya arụ ọrụ na nke ikpeazụ a anyị nọ n'ime ya so mara amara na arụsị ị ga ịtụ mmadụ gbaa mbọ gwuo ya agwa and onye ọbụla ị tụrụ na arụsị bear it mind that na gị na onye ahụ aga na-erikọzi nri na ofu efere ọ bụrụ na onye ahụ na-eku mmiri na mmiri pụta ebe ahụ ọ bụrụ na onye ahụ nọ na mmiri ji nwayọọ tọọ na ụlaba ka onye a kuru nke ya pụta onye ọbụla ị tụrụ na arụsị make sure na gị na ya adị erikọ make sure na gị na ya adị eshi ofu ụzọ aga make sure na gị na ya ana-erikọ nri ewere rules and regulation dị n'ịtụ mmadụ na arụsị don't stand up one day sị na ị na-aga ịtụ mmadụ na arụsị without investigating yourself first before ị ga-ịtụ mmadụ na arụsị for before ị ga-asị na ị marọkwa ife na-eme be very very sure na i merọ ife onye ahụ mere or na i mebụrọ mmadụ ife ọjọọ before gị ịtụ mmadụ na arụsị arụsị dị very very sensitive ọ na-aga very thorough investigation before ọ na-egbu mmadụ onye arụsị gburu ada eni ya na be ya a na-eni ya n'oke ọfịa before gị ịtụ mmadụ na arụsị mara amara na ị ga-aga ife a na-akpọ thorough investigation ọ kwa otu a ka ọ ha m n'ọnụ aga m akọwa ihe bụ this arụsị na ife e ji eme na live video mgbe m nwere oge ekenekwa m ụmụnne m daalụnụ